Kedu ife mere iji nọrọ n'ihu akwụkwọ ndị ọcha wetaela anyị were akọrọ anyị akụkọ omenala maọbụ ọdịnala ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ akụkọ ọdịnala maọbụ omenala si n'ihu akwụkwọ pụọ maka na ị ya-anọ na nke ndị ọcha wetara na-asị anyị ka anyị nachigha n'ọdịnala anyị na omenala anyị ngwa nee ka ndị ọcha si agụ nke anyị dịka akwụkwọ ndị ọcha na-agụ ikenga anyị mara ife ikenga anyị bụ mara uru ọ bara malụ na ikenga na-eweta awere mana ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị bụ ha nwa bụ ife nwe ikenga amara ife bụ ikenga ha marọdụ uru ikenga bara mana nee ka ndị anyị sị na ọ ha wetara anyị ụka wetara anyị agamnihu si welu na-agụ nke anyị ka akwụkwọ fa gụchaa nya fa ewere ya wee mepụta ife budatara anyị anyị ewere ya n'anya na-alụghị isi na ọ ha butere anyị nzọpụta

Individuals in Igbo society can progress through different associations that give status and power and achievement. And as you gain status in these associations, you get different marks so that I can see where you are in the pecking order. ngwa gee ntị ka ị fụ ife nwanne anyị nwoke a bụ onye igbo nwanne anyị kwuru maka otu ikenga ndị ọcha na-agụ dịka akwụkwọ ngwa gee ntị

arụsị a pịrị apị maracha ba ha na nke a bụ arụ agwụ nwoke nke a bụ agwụ nwaanyị nke a bụ arọbịnagụ nke a bụ asansa gasa maracha ma osisi e ji apị arụsị arụsị enweghị ike rụọ ọrụ n'ọkụ akpaka ọjị maọbụ maọbụ nke a na-eji okwu agbụ agbụ ya na iwere agbụgbụ arụsị na arụsị ama arụ ọrụ na nke a bụ agwụ mmiri nke a bụ agwụ elu a ngwa ka ka anyị kwụsịdebe ya ebe a ka anyị kwụsịdebe ya ebe ụmụnne m ngwa welu aka gị wee kpọọ ife agụmagụ n'ife onyonyo a nwanne anyị nwoke a merụ na nke a ndị ọcha merụ otu ife a nwanne anyị nwoke anyị bụ ndị ụmụafọ igbo nwanne anyị nwoke a na-akọcha nya ka ndị ọcha na-agụ ka akwụkwọ na-akụziri ndị befa uru ọ balụ ndị be anyị o nwere inu ndị gboo na-atụ sị na ọ bụrụ na nwata kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya wee kpolo afịfịa ife ya bụ ife pụtara bụ na ọ bụrụ na ị kpọghị ife ị nwere ife onye nọ gị n'akụkụ ewere ya wee mere ife sọrọ ya ọ nya bụ ife na-eme anyị ugbu a ife ahụ anyị na-akọcha ife ahụ chineke nyere anyị ka anyị wee karịa ndị mba ụwa niile anyị akpọghị ife ndị ọcha wee bịa weri ya na-agụ ya ka akwụkwọ fa gụchaa nya ka akwụkwọ fe eweri ya wee mepụta ife budatara anyị nwa bụ isi bụ ọchụ anyị eweri ya na-etigbusi onwe anyị ama m na ụfọdụ ya-asị kedu ife melu nya bụ ife ga-ejiri kwee ka ndị ọcha weri ya gụọ akwụkwọ gee ntị mmụọ bụ ebe ọ na-eriju afọ ka ọ ma ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye nwe ya amaghị uru ọ bara onye ọzọ nyejuo ya afọ o were ya wee mepụta ife bara uru were ile gị gụọ eze gị ọnụ ọ bụrụ na ị ka ga-agwa onwe gị eziokwu gwa onwe gị eziokwu maka na nya bụ ife nya bụ okwu kwuru onwe ya enweghịzi ogologo okwu m ma-atụnye n'ime okwu a ka ọ ha m otu a n'ọnụ ada ndị gboo bụ afa m ma ọ bụrụkwa na anyị ga-ekwu nke bụ eziokwu maka na ife na-egbu anyị na agbụrụ anyị nọ bụ agbụrụ jụrụ nke ha ma nabata nke onye ọzọ agbụrụ ife ha nwelu na-asọ ha oyi mana ha na-eṅomi nke onye ọzọ agbụrụ na-enyejuha onwe ha afọ ma ha na-akụrụ ndị ọzọ aka agbụrụ na-afụ eziokwu kpọdo ya isi n'ala ka ọ ha m otu a n'ọnụ ada ndị gboo bụ afa m ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyere anyị anyị si gị nnọọ ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya ebe ọ dị ukwuu ọ bụrụ na ị na-esonyeburu anyị na mbụ anyị si gị deeme daalụ maka na ọ dịghị fecha fecha ị na-akwalite mmadụ site n'ahọ ruo n'ahọ nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka n'akara ịfụnanya zọnyere m okwu na ngalaba okwu nke kacha